Tá deich mbliana ann ó shroich an fhoireann réigiúnach Múscraí cluiche ceathrú ceannais Chorcaí. Tar éis dóibh Cairbre a chloí ní raibh uathu ach an ceann is fearr a fháil ar Dhúiche Ealla lena n-áit sna babhtaí ceathrú-ceannais a chinntiú. Tomás Mac an tSaoir atá i mbun tráchtaireachta cluiche ceannais na gcoláistí rannán. Is cic amach anois le tógaint anso i dtreo lár na páirce ansan, ceann deas sáite amach ag an mbáideoir ansan, seo chugainn arís anso. Múscraí anois socailte isteach sa chluiche anso. Timpeall lár na páirce anois is an bhfuil spás anois á dh'fháilt anso an féidir leo scór a dh'fháilt isteach anois le Eolan O'Leary anso, fear baile gan dabht, ag imirt ar a phaiste fhéinig. Cad a dhéanfaidh Chris Óg Jones leis seo agus cúl fachta aige. É ag imirt ar an dathad slat tráthnóna. Ceann deas fachta ansan aige Mhúscraí, bhuel, an liathróid sin curtha isteach ansan san áit cheart ag an áit ceart aige O'Leary, isteach i dhá láimh le Chris Óg Jones agus báide fachta aige. Spás anois á dh'fháilt anso ag Mhúscraí arís, haon a dó curtha suas acu ar chlár na scór, seo chugainn Mark Corrigan anois, cad a dhéanfaidh Mark anso, socróidh siad síos. Agus Liam Tuohy an féidir leis scór a dh'fháilt, rinne iompú na liathróide ansan na cosantóirí ag titim siar ach níl aon de a d'fheilfeadh mórán siar thiar ansan. Beidh iarracht ar bháide eile seo chugainn an bhfuil seisean stractha chun talún. Níl mar tá báide faighte aige. Liam Tuohy ag fáilt an ceann san. Dhá bháide anois luath faighte aige Múscraí sa chluiche so. Agus, bhuel, bhí ana-chuid dos na cosantóirí titithe siar ansan ach bhí cúpla duine, bhuel, seasta ag féachaint ar an liathróid a bhíodar. Is an ceann san curtha isteach sa chúl aige Liam Tuohy. Spás anois á dh'fháilt aige Dúiche Ealla ansan, an féidir leo scór a dh'fháilt. Mikey McAuliffe, an liathróid curtha i bhfearas ansan aige, an féidir leo rud éigin a dh'fháilt anois anso seo chugainn? An fear atá ag imirt anso le uimhir a fiche ar a dhroim aige, sin Darragh Cashman, scór deas faighte ansan aige. An paiste mór gan scór acu. Cic amach eile tógtha ansan agus an bhfuil praiseach déanta den gcic amach anso. Tá dainséar ag baint le siubhal tríú bháire le fiscint annso sa chluiche sin ana-shábháilt ag an mbáideoir istigh annsan. Cad a thitfidh amach annso? Beidh iarracht eile, déanta go hiúntach aríst ag an mbáideoir. Caithfear stop eile a chur leis an liathróid so. Iompú na liathróide trasna an bhosca annso is é sin an polla buailte ó a Mhaighdean Dé. Bhí an t-ádh leis na cosantóirí an babhta san. Déanta go hiúntach ag an mbáideoir Conor Casey. Dhein sé go hiúntach stop a chur leis an liathróid cúpla babhta. Agus na cosantóirí thiar annsan ag cabhrú leis. Fear mór lár na páirce ansan, sin Cillian Donovan, trasna arís ar aghaidh. Múscraí anso tá spás á fháilt acu amuigh i lár na páirce ansan agus níl aon láimh á chur ar an gcaid in aon chor aige Dúiche Ealla anso. Suas na páirce arís seo chugainn Corrigan. An féidir leo scór eile a dh'fháilt anso agus bheith ag imirt go maith sa chluiche san. Ceann san sáite isteach i dtreo an bhosca agus an bhfuil báide fachta ansan. Cad déarfaidh an réiteoir? An raibh sé istigh sa bhosca? Ní dóigh liom go raibh. Báide fachta aige Ian Jones ansan. Bhí sé san áit ceart chun dorn a chur leis sin. Seilbh arís aige Darragh Cashman anso scór amháin fachta aige siúd. Bhí sé lorg anois cúpla ceann eile a fháilt mar tá sé ag teastáil go géar uathu an ceann san curtha isteach ansan aige Luke Murphy, agus é sin imithe thairis an trasnán. Tá scór maith fachta ansan aige. Chris Óg Jones arís ag stiúradh na himeartha. Fachta arís aige. Tabhartha aige anso, báide amháin fachta aige siúd, Aaron O'Sullivan le ciumhais na bróige agus bhain sé seo amach thairis an trasnán. Tá ceann aoibhinn ar fad fachta ansan aige. Ceann eile buailte amach ag an mbáideoir ansan, Joseph Creedon. Dorn chur leis sin, ní dúirt an réiteoir faic in aon chor, bhí sé sásta a dhóthaint leis sin. Súnc sa drom fachta ansan. Seilbh fós aige Dúiche Ealla anso. Laistigh den líne 45 anso caithfear scór a dh'fháilt. Cashman ag seoladh an ceann san isteach. An dtógfar marc anso? Ní dhéanfaidh. É fachta aige fear an chúinne ansan, Luke Murphy. Tá scór amháin fachta aige Luke. An féidir leis ceann eile a dh'fháilt anso agus bonn a shábháilt arís? Níl sé críochnaithe. Tá sé críochnaithe isteach sa chúl. Báide fachta acu. Bhí sé sin ag teastáil uathu. Críochnaithe ansan aige Luke Murphy. Bhí sé sin ag teastáil ó Dhúiche Ealla anois. Is é sin biseach le ham. 3-8 anois le 1-9. Seilbh arís acu, Múscraí tite siar píosa beagáinín le tús an darna leath. Iad fós ag buachaint ar chlár na scór ach, bhuel, spás anois á fháilt aige tosaithe Dhúiche Ealla anso. Gerry O'Sullivan anois, cad a dhéanfaidh Gerry? Scaoilfidh sé fé cheann anseo agus an ceann san á shábháilt arís. Istigh ansan. Báideoir istigh ansan. Joseph Creedon déanta go hiontach ar fad aige stop a chur leis an ceann san. Arís amuigh i lár na páirce Múscraí, sin é an áit a bhíodar sa chéad leath. Bhí an-chuid spás á fháilt acu. Suas leo anois arís ansan ag lorg scór eile. É fachta aige fear an daichead slat ansan Chris Óg Jones. Cad a dhéanfaidh sé leis an liathróid an babhta so le ciumhais na bróige agus é ag titim chun talún ach curtha thairis an trasnán ansan aige. Ciumhais na bróige ansan. Seolta isteach i dtreo na cearnóige ansan. É fachta istigh ansan ag an mbáideoir ach, bhuel, seilbh fachta thar n-ais arís aige Dúiche Ealla ansan agus thairis an trasnán ansan. Fear atá ag imirt istigh ansan ar imeall na cearnóige, Ciarán Curtin. Is Donncha O'Connor a bhí ag dul chun cinn leis an liathróid an babhta san. Seilbh fós anois anso acu. 3-11 ar chlár na scór aige Múscraí agus 1-15 anois athá ar chlár na scór aige Dúiche Ealla agus iad ag teacht aniar anseo. Diaidh ar ndiaidh tá siad ag teacht ar ais sa chluiche seo. Seilbh arís aige Dúiche Ealla anso spás anois á fháilt acu, an bhfuil báide le feiscint anso againn. Cad déarfaidh an réiteoir, súnc sa drom fachta ansan agus níl sé sin ardaithe ná glanta aige sna cosantóirí in aon chor. Tá seilbh anseo arís acu, na cosantóirí anois ag teacht amach leis an liathróid agus an ceann san arís caillte anseo acu, bhuel, dhá cosantóir thiar ansan, siod í an liathróid sin ag dul thar n-ais, agus é faighte anois ag Múscraí, ag suas na páirce leo agus níl éinne istigh acu. Is é ag rith suas na páirce anseo, seo chugainn an fear atá ag fáilt na scóranna tráthnóna, sin Chris Óg Jones. Cad a dhéanfaidh sé an babhta seo, cuirfidh sé bróig leis an gceann san agus an bhfuil a dhóthaint air sin aige? Tá scór ana-dheas faighte ansan aige. Cic ón dtaobhlíne anseo. Seachadadh sa bhosca beag contúirt a bhaint leis agus dainséar ag baint leis agus báire faighte acu. Báire faighte ansan ag an lánchúlaí, Kevin Cremin. Suas chun na páirce, ceann san seolta isteach ón dtaobh líne agus críochnaithe isteach sa chúl ansan ag an lánchúlaí. Tabhartha amach ansan ag Joseph Creedon agus, bhuel, an fheadóg dheireanach séidte ag an réiteoir anseo agus, whoop, Múscraí buaite acu anso a trí trí déag ar an scór acu Uíbh Ealla 2-15.